Ndikuonanso kuti mwadzuka bwino chifukwa nde eh, mwabwera ndi mphamvu. Ndabwera ndi mphamvu chifukwa. Chifukwa nchifukwa choti munali kale pompano kaya sindikudziwa koma eh, mwabwera ndi nyonga zachilendo. Ndabwera ndi nyonga zachilendo chifukwa uh, ndinali pompano mm -hmm. monga mwanenera uh, lero ndine announcer of the day nde timapatsira amalawi eh, zimene luntha yawakonzera tsiku la lero moti ngakhalenso mmene ndimachoka pano nawauza kuti "Ah, ndibwerenso posachedwa apa ndi achemwali anga chifukwa ndikukhulupirira kuti achemwali anga akuseliko akudziphodaphoda koma akudzikonza kuona anthu odziphodaphodawo kaya kodi- kodi- anena na- ane- anena na- ndi amene akutionera pakanema kodi i- ineyo sindizokayatukaya nkuyiwala kuti

He said the exercise has the full backing of the eh, government. Nkhani yabwino kwabasi chifukwa Nkhani- ngozi za njinga za motozi zikuonje- zikuchulukira kwambiri. yes uh, zikamangokambidwa pakamwa anthu amaona ngati mwina ah, angokamba koma ndimanena kuti kwa amene ali ndi mwayi mwina nthawi ina kumazungulirako ku Central kuja nkukaone chifukwa ali ndi Just wadi yawo yawo appreciate.
ali ndi wadi yawo yawo Mwina pano pati yawo kamayankhula, ngozi.
m- m- Zimaoneka kumangoti ngati akunama.
akunama yes koma ngozi za njinga za moto ndiye zachuluka so Yeah. kuona zimene ayamba a road traffic ayamba apolisi ineyo ndikunena kuti nzabwino ndipo amene akuyenda ndi njinga yosakhomera eh, lamulo likuyenera ligwire ntchito amenenso akuyendanso

anayambiratu ayambira ku magalimoto magalimoto osa manamba plate osakhomera tinaonanso agwiranso magalimoto ochuluka ku njinga ya moto ukonso sanakusiye so zimenezi ndi zofunika komanso ti- tithokoze kwambiri bungwe lawo lenileni La Makokasa, la yes, Makokasa tikumaona ndithu mtaunimu anyamata Kwambiri. avala ndi zinthu zawo izo Eh. zolemba Makokasa kumagwirana ndithu mmenemo Amagwirana. umaona ndithu ayi aunjika timilu ta njinga Njinga, pamenepo eh. sindidziwa zoti kaya eni akewo amapangana faini motani kaya zikumatha bwanji Kwambiri. komano ndithu ndi nkhani yabwino yes ndithudi um, pali nkhani Yes, our minister rebuffs councils on poor water distribution. Part of the story says Minister of Local Government and Rural Development Ben Phiri

Uh, madzi ndi moyo mm -hmm. tikamakamba kunena kuti madzi ndi moyo ena nkumati kodi amafuna atanthauze chani mm -hmm. inu mukati muone za moyo zilizonse anthu mm -hmm. ife ziweto mbewu zimadalira mm -hmm. madzi yeah. now kumakhala opanda madzi kwa mawiki mm -hmm. eh, ndi zinthu zovuta ndipo alipo manyumba ena mtawuni muno mm -hmm. alibe toilet yokumba yes so imagine anthu akakhale kopanda madzi kwa wiki ndizosayenda ndizosayenda nkuona uku a- ajomo akunena zakuti ali bwanji ingoti patsani nkhani za madzi ndi ma- ndi magetsi Ayi, ayi. izipite ku khonsolo tiziziona tokha I- ine- chifukwa ine- zioneka ngati kumeneku kugona Ine- kwambiri ine- anthu ine- akuvutika ine- ine imeneyi ndinene kuti ayi ndipo aminister achita bwino akhonsolo aone achite mbali yawo ayisiye blantyre water board ayisiye uh, escom ichite mbali yawo kulirako akukumva ndipo ndikukhulupirira kuti akuchita zothekera koma asalowelere Mwe- mwina ajoma akukana zimenezi zomangoti ayi tikuchita zothekera ayi izi kuti chifukwa mawu amenewa ndi amatuluka you, you hear even m'bomamu umangomva there is political will ime imene ndi imene inasanduka ngati nyimbo so pano ajomo anenazo ineyo ndi Okay, I, I, I, I know kunena Of kuti course, he, he is that- concerned he is concerned kunena kuti anthu akumakhala opanda madzi yes he might be one of the people also mwina affected but then ineyo ndimanena kunena kuti uh, you can't handle you can't do all things of wekha course nde munthu. kuti No, that will also no. mean kuti pena Azipatsa ndi pena pressure, mwina yes. ma policies kusintha mwina kapena sinanga zinthu zina zima eh, they were established kutengera mwina panalinso ndondomeko zina zimene zinakhazikitsidwa Yes. and kuti zinthu zichoke zikuyeneranso zoti ndondomeko zimenezo zisinthe sizingango ndizoona mukunenazo koma to be honest with you ineyo ndimakhulupirira kunena kuti ku Malawi kunoko kunakakhala kuti eh, kuli kampani ina yoti nayonso idapatsidwa mwayi imapereka madzi komanso magetsi Mm, there there would should have be been competition, competition yes. now if competition i- pakakhala competition mtundu wa anthu amati "Mm, mm, ndikafooka apa nzanga akutere apa anthu mumachita zinthu mwabwinobwino koma mwachitsanzo timati airtel Airtel TNM. Oh, Mumaona umo- umaona. uko kwabwera kabando kena kake ukoso kwabwera bando Kabando, of course yes. nkhani ya intaneti yokha mukumationjeza zikumaoneka ngati palibe kupikisana yeah but you, you see kunena kuti in terms of uh, telecommunications eh, Yes. there is competition people are able to differentiate mm nkhala ngati ine ndathawira uku ndatere pamene awawa because uh, the water board it's alipo okha a escom Yeah, mhm. alipo okha at Yeah. the end of the day yet ndimaona ngati pena mwinaso amachitanso zinthu zawo mwaphwayi kuti palibe nda palibe competitor. Palibe competitor. A- alipo okha But ukakhala also- kuti ene mdera tsiku Yes. limenelo ikapowa kuti mapita ku yes but also these are the entities amene uh, amawapatsa boma ndalama zochuluka amatolelako ndalama zochuluka so all in all they are supposed to deliver good services to its citizens so zimene ndinganene ine ndi zimenezozo concerning that okay sure Alright, uh, Egypt offers to assist defective maize silos, uh, but the story says Egypt has pledged to deploy technical experts

Eh, nkhani imene ya nkhokwe zathuyi um, okay first of all ndiyamikire kunena kuti boma la egypt adzipanga offer kunena Yes. kuti atikonzera ah, nkhokwe zathu Ah, why ndikuyamikira awawa nde you talk of nthawi ya moses eh? nthawi ya joseph awawa nde ndi ma expert Yes. Ah, zimenezizi you talk of ma silos and i am sure they are going to do eh, a wonderful job no. but mm -hmm. ine ndimaona ngati aboma mwina aboma kodi zinthuzi zidamangidwa kalekale mm, and i believe ine nthawi imene amamanga zimenezo mwina ka population ka dziko muno mwina mwina tingoyerekeza mwina inali 3 million mm-hmm. about mm-hmm but pano we are talking of 20 21 million plus yeah. of which i believe kunena kuti mwina we are supposed to just have to build zina za modern mm -hmm. eh? we, we, we're not saying kuzitayiratu izizi mm -hmm. but Tiayamikire anzathu a ku ku ku ku Egypt kuti abwera uh, ndi ganizo loterolo ndithu yeah. Chabwino, chabwino. Okay, um, uh, we should move on to the business segment. Or uh, maybe before moving on to business, uh, we have a story here that says Nkhata Bay South outlines the priorities

Health, Electricity, Skills Development, Youth Empowerment and Road Infrastructure. Za- Zayambika.
ukuku ndiye kukhala osadikira kuti ndalamazo zibwere nkuyamba kumapanga mapulani no so anza- Mapulani ayambiretu.
ayambiretu ulibe ndalama kumapanga mapulani kuti nkangopeza ndalama ndipanga Ndipanga chakuti abcd izi zawachita nzathu aku s- Nkhata Bay South eh, kukonzekera kuti ah CDF a president akati ayikapo signature asainira zatuluka 5 billion iku kunenedwa ija titachite izi tufuna madzi abwino tufuna za izizi nde, nde kukhala kumeneko komanso ine i believe this is the time as mwina they are waiting to see what will happen ndi nthawi imene ma mp akuyenera kukhala pansi ndi anthu awo amene adawa sankha mm -hmm. kuti kodi 5 billion ija itati yabwera mm -hmm. mufuna kunoko tichitenji mm -hmm. tipange zotani mp asakapange olo mwina kansala asapange zinthu zongoti zimene aganiza mmutu mwawo iwowo mm -hmm. kapangeni zinthu zimene mderalo anthu akuzifuna okay.
sure. mwina ena adikira kaye kuti kampungwepungwe kaja kakuchitika kaja kuti kodi muti aziyendetsa cdf imeneyi ndani mwina afuna

as of 2025 i think eh, eh, yakwera kwambiri from 17.3 percent to 46.81 percent yes koma of course kutengera zakazi zot- zot- zotanthauzanji afuna kutanthauza chani
ine ndikuona ngati kuti mwina boma ndalama zimene mwina boma likumagwiritsa ntchito like na um, on the ground yes
zakwera kwambiri yes uh, but uh, ineyo i believe kunena kuti uh, it's something chimene akuyenera kukhala pansi ndikuunika bwinobwino uh, you know ka economy kathuka nkovutikira kale Nko- yes nkovutikira kale so we need to make sure kuti the way we, we use ndalama zathu eh, ti- ti- tiziuse mwabwino nchimodzimodzi e, pa nyumba m'bale wanga ukapezeka kuti mwina umalandira 20000 koma mwina zimene ukumagwiritsa ntchito zikumaoneka bwinobwino kuti zikugwira ntchito Ehe, uma- umakhala umakhala a uli o- o- osangalala eh. koma zikamadza kuti eh, umalandira 20000 koma ndalama ija si- sikuoneka bwinobwino zimakhala ah, mafunso ambirimbiri Yes. kuti kuti kapena wina wake ah, ina amabenyera eh, kapena zima- zimabweretsa mafunso ambirimbiri so uh, ndi nkhani yokuti i think boma akuyenera kukhala pansi bwinobwino but also tiathokoze a ECAMA because akumabwera poyera Yeah. nkuma- nkumatulutsa zinthu ngati zimenezi kumatiunikira ndithu All right, Minister, urges MRA Vigilance on Revenue Mobilization. Um,

nkhani yoti dziko la malawi timadalira ndithu misonkho actually timadalira bungwe limeneli la malawi revenue authority chifukwa amatolera misonkho now choyamba ndizosangalatsa kunena kuti anduna azachuma ayilimbikitsa mra kuti ipitilize kutolera misonkho komanso Responsible. iwonetsetse yes iwonetsetse kuti anthu akupereka misonkho ndipo misonkhoyo e, ikugwira ntchito yake yoyenera osati akutolera misonkho nkupezekanso kuti zikulowanso mthumbaso mwa ena no but titolere misonkho moyenera eh, responsibly zikathandize cha zithandize dziko lathu lino chifukwa yes, yes. opanda tax MRA mbale wanga basi basi ngati kulowe chisawawa kumeneko basi Basi. Mm, chanzeru palibe Eh, so

with no new confirmed cases reported for 42 days i think imene nkha- imeneyinso ndi nkhani yabwino kwa anzathu ku ethiopia Ku Ethiopia. Eh, miliri miliri miliri miliri iku- ikutizunza Eh, eh. ikutizunza um, ndipo umati kuchoka uwo kubwera uwo pano in all we- we- tizi- tizi- tizinyalira tikamamva nkhani Yeah. ngati zikuoneka ngati kuti aa ukutha ndithu Eh, Yes, ndithu yes. Eh, ndikaona patu mzanga ndoti tikutsala ndi 3 minutes mwina Three what- minutes what do yokha. we have goals arts and uh, um, ine ndikamaona anthu ngati amenewa kuti andisankha udindo koma akhala ngati ineyo ayi you see kuti these are the people who love their country but also uh, amafuna chi- apa padzikhala chilungamo yes so iwo wa bishop chafumuka akukana udindo umenewu ndithu ayi tiwafunira zabwino eh, anthu ngati amenewa eh, ngosowa mdziko muno Ngosowa? sawi sikawirikawiri sikawirikawiri Oh. All right, on the very back page of the Nation newspaper, Ray of Hope, Utema confident of being fit for WAF

The Continental Showpiece is scheduled for March 18th to April 3rd. Pangolin.
katundu wa boma temwa chawinga akuyenera timfunire kuti achire Yeah. Eh, achire chifukwa ukuku wait tinene chilungamo atsikana athuwa chikopa nde akukankha ndipo i know mmene watchukira temwa chawinga ku americako kukhala mu frames ya squad Eh, tikukamba za Americatu ehero nde ndikunena kuti mmene- mmene mmene watchukira ku americako mmene watchukira mmene azunguwo amawachinyira amathamanga kusewera mpira bwino uyuyu kukhala mu squad yathu mm -hmm. with the good team imene tili nayo ma local players kunoko mm -hmm. akapanga boost so mm -hmm. yeah that's that's a way to to go actually we are wishing her all the best komanso mm -hmm. ndiwapemphere atsikanawa mm -hmm. kunena kuti aa anthu kukubwera afcon yes. tatiyeni tiipange sponsor mmene tiikondera timu ya azibambo ija nthawi zina eh, tima- i- imatikhumudwitsa kutiswera mtima nthawi zina Eh, nda- idakusangalatsa mkoni nda- ah, nthawi zina i- ida- i- imachitako mogweragwera chonchi eh, basi kuwinako chonchi Eh, koma ineyo ndimafuna ndipemphe mmene timasapotera azibambo tichitenso chimodzimodzi kwa azimayiko ndithu Ndaona inu Ndimatero mpakana kuti- kuyi- kuyikankhira kwa ineyo nyuzi Mm, kuti muwerengeko international sports chabwino uh, international sports ikukamba kuti champions league lineup 18 fixtures lero zikuoneka kuti kuli masewera ndithu eh, mchikho chija cha uefa uh, champions league matimu okwana ndithu 18 akusewela lelo choncho amalawi okonda mpila ndikumemani kuti aa inuyotu mukuyenela ee muwone kuti kodi timu yanu isewela ndi ndani ndisakambe zambili koma chinaso mwina nkuwapemphelako visa azibambo ee afuna kukaonera mpira azimayi m'manyumbamo akondeni azibambo akaonere nawo mpira akunama ngati kuthekera kulipo tenti akanizi sitimapereketsa moteromo tsanzikani poti pano pano nthawi tichokepo.
yatithera Aaa timafunatu ife tikuthokozeni a Malawi kuti munali pamenepo kuonera ndithu programu imeneyi ya Press Review, programu imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'manyuzipepala athu. La lero kunoko tinali ndi nyuzi ya The Nation yokha ndipo mungathe inu kugula nyuzi yanu pa mtengo wa 4,000 kwacha. Munali ndi ine Emmanuel Chiotcha komanso mnzangayu. Charity Chilanga. Pitirizani kuonera Kanema wa Luntha mwakoma nonse.